balima maliyɛnw an ni ɲɔgɔn tuma aw bisimila bɛfɔ news tv kan b'aw ladɔnniya k'a fɔ aw bɛ jamukan min kan o jamukan tɔgɔ de ko initiative 223 an ka wele sera mɔgɔ min ma bi o ye mamadu sidibe ye mamadu sidibe o tɛ mɔgɔ dogolen ye jamana in kɔnɔ yan mamadu sidibe a tɛmɛna ni sira caman ye o sira ninnu bɛ tali kɛ taratawulen kan ka bɔ taratawulen na ka na se an tɛ a banna ma a bɛ jɛkulu min la bi ni a y'o jɛkulu kereyebaga ye o de ye jɛkulu tɔgɔ ko initiative zero violence bi an ka wele sera mamadu sidibe ma walasa a k'i da don jamana ko la jamana lahala la ka a hakilina fɔ an ye o kan an ka jamukan bɛna daminɛ ni mun ye an b'a fɔ mamadu sidibe a k'a ka mouvement fɔ an ɲɛna initiative zero violence

Zero violence nana a ma na dɔwɛrɛ kama parce que anw yɛrɛ mɔgɔw tun kɛlen bɛ ka etikɛti min ta k'u b'a da an kan etikɛti ɲuman tun tɛ bon adamaden i bɛ duwawu fɛn fɛn k'i yɛrɛ ye o ye ala k'i dɛmɛ i tɔgɔ ka sɛbɛn i ka jamana page ɲumanw kan mais a kana sɛbɛn page jugu kan donc an tɛ a banna labancogo fɛn minnu bɔra a kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ k'o de ye zero violence miiriya di an ma k'a sababu kɛ kɔlɔlɔ minnu y'an sɔrɔ an t'an da don olu bɛɛ la yan mais degun minnu ye ne yɛrɛ bakun sɔrɔ an tɛ a banna kɔnɔ o degun o réflexion kɔnɔna la o de nana ni initiative zero violence ye parce que mɔgɔw tun kɛlen bɛ ka ne yɛrɛ ta ka ne kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min tɛ foyi kɛ jamana kɔnɔ ni tiɲɛli tɛ bon o ye fɛn ye degunba b'a la donc mankutu tiɲɛ dun a dama tun tɛmɛlen don fo ka dama tɛmɛ o y'a to an y'a fɔ ɲɔgɔn ye k'a fɔ vraiment an bɛ yɔrɔ min i ko bi mɔgɔw bɛ k'an lajɛ ni angle min ye fo k'an ka b'o kɔnɔ ka ko wɛrɛ kɛ jamana nin kɔnɔ mɔgɔw k'a dɔn ko jaa jaa an faradama ma foyi kɛ jamana nin kɔnɔ ni ɲɛli tɛ mais tiɲɛli tɛ donc o miirina de nana ni initiative zero violence ye parce que a y'a sɔrɔ élection ɲɛkɔrɔla la problème caman tun bɛ yen centre la notamment mɔpti yan fanw fɛ o problème tun taara wolo k'o fara nord ta kan donc siya kɛlɛ minnu ani mɔgɔ minnu kado ni filaw des gens minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ kabiri lawale olu kɛra fɛnw ye minnu bonyara anw hakili ma donc an ko non an bɛ wuli ka kuma maliyɛnden bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ pour que tension min bɛ yen ka se ka tension ninnu faga yanni an tun ka don election 2018 kɔnɔ alhamdulilah rabil alamina an t'a fɔ ko an ye laɲini ye bɛɛ kɛra latigɛ ye mais an seko kɛra min ye an y'o kɛ fo ka na se bi ma d'accord an b'aw ka wulikajɔw caman ye wulikajɔ nafamaw don parce que jamana in tun bɛ lahala min kɔnɔna la Eh, mɔgɔw ka tension tun yɛlɛnen don ɲɔgɔn dɔ kɛra donc ni jɛkulu nana min sera ka mɔgɔw la sensibiliser k'u n'u hakili yira ɲɔgɔn na k'a fɔ ko election ma se ɲɔgɔn buruja ni ɲɔgɔn kɛlɛ ni fɛnw ma o fusayara jamana ma d'accord donc o tun ye dakuruɲɛ damadɔnin ye initiative zero violence kan maintenant eh, an bɛna don jamana yɛrɛ ta fan kɔnɔna la ɲininkali dɔ bɛ yen n b'o tɛnku n ka invitew bɛɛ la parce que an tɛ se ka taa olu kɔ o ɲininkali fɔlɔ ye mun ye e yɛrɛ e yɛrɛ ɲɛ bɛ jamana la cogo di sisan a bɛ lahala jumɛn kɔnɔna la sisan jamana bɛ lahala min na ne hakili la a dogolen tɛ jamana kɔnɔden si la mais ala y'an bɛɛ seere ye an ka kɛwalew b'an kɔ an n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ an ye wulikajɔ min kɛ ka mɔgɔw deli sabali la jamana nin kɔnɔ a ka ca ala fɛ an ye kuma minnu fɔ an ye laɲini minnu kɛ ni mɔgɔw tun y'a mɛn ka baara kɛ n'a ye peut-être an sera yɔrɔ min bi an tun tɛ se yen mais jamana ko ne b'o fɔ mɔgɔw ye wagati bɛɛ ala ye jamana o jamana dan ala ye kulu o kulu dan a ye hɛrɛ ani hɛrɛ tana de bila a kɔnɔ jamana bɛɛ n'a ka wagati don wagati minnu na jamana kɔnɔdenw yɛrɛ b'u yɛrɛ ɲininka n'a sɔrɔ jamana bɛ bɔ mɔgɔ minnu bɛ yen bi n'olu kɛlen bɛ ka diɲɛ ta k'a mara ni bɛɛ sɔnnen b'olu ye olu tɛmɛna sira minnu fɛ anw bɛ dugawu kɛ ala kana an se olu ma parce que an mana nansara jamanaw ta k'a lajɛ wagatiw kɛra olu nansara jamanaw olu ka existence yɛrɛ tun banna donc jamana mana kɛ cogo cogo jamana bɛɛ n'a ka moment d'épreuve de don gɛlɛya n'a wagati de don mais ko kelen pe bɛ yen min tun bɛ se k'a to gɛlɛya nin an bɛ se k'a éviter o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye jamana nin mali ni jamana si tɛ kelen ye an b'o bɔ kuma la an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye fɛn dɔw b'anw fɛ yan i bɛ diɲɛ bɛɛ korokara i t'a ye dugu si la diɲɛ kɔnɔ n'a bɔra mali la olu valɛriw olu kan ka se k'a to maliyɛndenw anw cɛ mana gɛlɛya cogo cogo an kan ka se ka fura sɔrɔ a la an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka sababuya kɛ an lamɔna ten de ka sababuya kɛ an ka mɔgɔkɔrɔbaw y'o de fɔ an ɲɛna o yɔrɔ de b'anw dabali ban k'a fɔ ko jamana kelen cɛ kelen kulusijala kelen denw olu cɛ bɛ se ka taa gɛlɛya i n'a fɔ jamana minnu tɛ histoire la jamana minnu nin ko ɲɛnama t'u fɛ yen olu ye fɛnw ye minnu bonyara anw hakili ma jamana k'a yɛrɛ sɔrɔ nin na bi ne hakili la n'i ko k'i b'a ta k'a fɔ an bɛ se k'a fɔ k'an bɛɛ nɔ b'a la an bɛɛ nɔ b'a la ni min ye a ka sababuya kɛ min ka kan ka min kɛ n'i m'o kɛ min mankan tɛ k'i sɔrɔ o bɛ sɔrɔ mali k'a yɛrɛ sɔrɔ yan bi an bɛ se k'a fɔ ko o laɲini ni maliyɛnden bɛɛ lajɛlen y'a kɛ chacun à son niveau o de kɛra latigɛ y'an bɛɛ lajɛlen ma mais fɛn dɔ bɛ jɛngɛ a tɛ bɔn jamana nin an tɛ se k'an jigi tigɛ an fa jamana la an tɛ se kelen filanan fo ka taa min kɛ mɔgɔ ɲuman tɛ se ka ban jamana kɔnɔ i n'a fɔ mɔgɔ jugu tɛ se ka ban a kɔnɔ cogo min mais a ka ca ala fɛ a ka di minnu ye jamana ka taa ɲɛ a ka di minnu ye jamana ka bɔ dingɛ kɔnɔ n y'o fɔ mɔgɔw ɲɛna ne t'a don dɔn ne t'a mɔgɔw dɔn mais ala man'a latigɛ don o don ko mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye jamana nin kan ka kɛ min ye a bɛ k'o ye ala sago la ani jamana kɔnɔdenw sago la ee ɲininkali wɛrɛ min bɛ yen nɔ o ye an ka sariya sunba ye i n'a fɔ i b'a kalama cogo min na bi la ko tɛ jamana ɲɛmaa caman bɛ yen u y'a ɲini ka yɛlɛma don a la parce que ko ee, a sera a dan na a sera yɔrɔ la mun a tɛ jamana ko a tɛ a o fanga t'a la tuguni mun bɛ eh, jamana gérer donc e yɛrɛ hakilina ye mun ye sisan est ce que e fɛ a kan ka falen olu de transition de fɛ ou bien a kan ka falen u ka a to jamanakuntigi kura bolo mun bɛna sigi kalataw nata la ok hali bi an bɛ aw fo ɲininkali ninnu na an b'o fɔ kuma bɛɛ an mana taa plateau plateau kan an bɛ mɔgɔw hakili jigin o yɔrɔ la jamana constitution n'a bɛ fɔ a ma ko jamana sariya sunba diɲɛ jamana fɛn fɛn bɛ yen a sariya sun kelen tɛ yen n m'a fɔ minnu bɛ baara kɛ ni sariya ye n'i y'a mɛn ko sariya a bɛ boli mɔgɔ dɔw de fana kan n'o ye jamana kɔnɔdenw ye à partir du moment où jamana kɔnɔdenw sɔnna k'a fɔ k'an bɛ yɔrɔ min ko bi ko k'a falen ne bɛ t'a dɔn min b'a bali falenni na o ye kelen ye filanan constitution min n'o b'an kunna n'o ye constitution de 1992 ye o constitution nin tara wagati min a kɛra conférence nationale de kɔnɔna la a tara transition fɛnɛ de kɔnɔna la donc i ye yɔrɔ dɔ fɔ sisan n'a ma ɲɛ ko sariya sun bɛ falen pour que a kana fɔ ko karisa y'a falen ka a sin a yɛrɛ ma ou bien a y'a falen a yɛrɛ ka nafa kosɔn ni mɔgɔw nana minnu bɛ yen n'o ye camancɛ fanga ye n'o ye transition ye wagati tɛ se ka sɔrɔ ka tɛmɛ wagati kan pour que ka maga jamana sariya sun na parce que bɛɛ bɛnnen b'a kan k'a fɔ ko transition kɔnɔna la mɔgɔ minnu bɛna transition diriger n'o ye sɔrɔdasiw ye armée bɛ bɛɛ de kama armée tɛ jean kama a tɛ musa kama a tɛ paul kama a tɛ mamadu kama armée bɛ jamana kɔnɔden bɛɛ de ye o b'a to ni sariya sun nin falen kan ka don a la sisan jamana kɔnɔdenw bɛɛ k'u sigi mɔgɔw mana bɛn min kan u ka kɛ transition kɔnɔna la ne hakili la wagati ɲuman tɛ se ka sɔrɔ ka tɛmɛ wagati kan kɛbaga ɲuman fana tɛ se ka sɔrɔ a la abadan ka tɛmɛ sɔrɔsiw kan ka sababuya kɛ olu tɛ fanga ɲininaw ye olu bɛ wagati kunkurunnin de kɔnɔ o wagati kɔnɔ alhamdulilayi rabbil alamina ɲɔgɔn dalajɛ dɔw tun bɛ ka kɛ kɔsa in na ni a fɔra ko ka sariti ta o la sariti min bɛna transition n'o ye cɛmancɛ fanga ye ka na o ɲɛmaaw sigi maintenant o ɲɔgɔn ye mun kɛra o ni CEDEAO fana bɛ ɲɔgɔn ye la tuguni walasa an ka finitigilakaw kana kɛ jamanakuntigi ye cɛmancɛ fanga in kɔnɔna la e yɛrɛ fɛ an ka ɲɔgɔn ye in dama bɛ bɔli kɛ walasa k'an ka kow sigi sen kan wala ou bien an kan ka CEDEAO fana lamɛn an ni CEDEAO ka taa ni ɲɔgɔn ye pour que ka a ko ɲɛnabɔ parce que jamana kelen bi i t'i yɛrɛ bɔ dɛ i tɛ se ka taa ka tɔw to mhm. donc e hakilina ye jumɛn ye sisan an ni CEDEAO ka kan ka jɛ ka nin baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ walama sariti min bɛ ka ta nin na an ka kan ka taa n'o de ye anw ni CEDEAO anw ye fadenma de ye mais Mali kɔnɔ yan anw yɛrɛ dama bɛɛ ye badenma de ye parce que maliyɛn bɛɛ bɛ fa la bɛɛ bɛ ba la o kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bi n kan tɛ ni mɔgɔ ko don dɛ ni mɔgɔ ko tɛ ne ɲɛ tɛ mɔgɔ la mali kɔnɔ yan bi min bɛ se ka laɲini wɛrɛ kɛ n'o tɛ k'a fɔ ko sɔrɔsiw ka transition gérer fo ka taa s'a banni wagati ma ka sababuya kɛ mun ye bɛɛ bɛnn'a kan k'a fɔ ko jamana k'a tun tɛ lahalaya ɲuman na an k'a kɛ a kun t'o la kelen filanan bɛɛ bɛnn'a kan k'an bɛ don min na i ko bi ni yɛlɛma yɛrɛ yɛrɛ ma kɛ ko jamana yɛrɛ bɛ tunu sabanan o jamana kɔnɔden bɛɛ fɛnɛ tilara ka bɛn a kan k'a fɔ k'an bɛ don min na i ko bi mɔgɔ minnu bɛ jamana nin maraliw la u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ k'a ta 91 la ka na bila bi la bɛɛ bɛnn'a kan k'a fɔ ko mɔgɔ minnu don k'u se u dan na u ka yeta n'u ka kɛta k'a ma bɔli kɛ ne hakili la n'o banaw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan bɛɛ bɛnn'a kan k'a fɔ k'olu ye tiɲɛ ye mɔgɔ wɛrɛ man kan tɛ ka kuma CEDEAO fɛ o jamana kɔnɔdenw de kan ka bɔ k'a yira CEDEAO la anw bɛ yɔrɔ min na i ko bi anw ka jamana tɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ abadan ni nin ni nin ni nin tɛ c'est pourquoi hali manifestation minnu bɛ yen ne y'a fɔ manifestation ninnu tun kan ka labɛn cogo la jamana kɔnɔden bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ a la cogo min bɛɛ ka bɔ n b'a fɔ ko kɔnɔkulu a min b'anw kan yan CEDEAO kan'a dɔn o ye tiɲɛ ye mais min bɛ anw yɛrɛ maliyɛnw kan yan anw yɛrɛ dama kan k'a dɔn o kɔnɔna la ne hakili la maliyɛn den bɛɛ bɛ fa ni ba la bɛɛ kan ka jɛ kan ka kuma kumakan kelen n'o ye sɔrɔsi minnu n'olu tɛ cɛ fɛ olu tɛ muso fɛ ne hakili la ni mɔgɔ kan ka nin période in gérer k'a k'a cogo la walasa sariya sun ka ta minnu bɛ jamana bila sira kan sira min b'a to san bi duuru san kɛmɛ nata a kɔlɔlɔ minnu n'an bɔra olu kɔnɔ an kana se olu kɔlɔlɔw kɔnɔ ko tuguni n hakili la ni mɔgɔ bɛ se k'a kɛ bi k'a fɔ k'a ma mɔgɔ dɛmɛ a ma cɛ dɛmɛ a ma muso dɛmɛ a ma kɛ ni cɛ ka miiri a ma kɛ ni muso ye ne hakili la mɔgɔ si tɛ se k'o kɛ bi ka tɛmɛ sɔrɔdasiw kan donc an bɛ yɔrɔ min ko bi maliyɛn bɛɛ kan k'a ɲini sedeyaw mɔgɔw fɛ tɛkisiw ye tiɲɛ ye jamana si kelen tɛ se k'i yɛrɛ bɔ b'i kelen ye on est entièrement d'accord mais min y'anw nase yan an ka kan k'a yira sedeyaw la n'u m'u cogo dɔn n'u y'an bolo tɔlɔmin bi k'a fɔ ko k'a k'u ta ye an bɔra kirisi min kɔnɔ 2012 an filɛ n'a kɔnɔ bi tuguni wa n'an bɔra a kɔnɔ bi mɔ tuguni sedeyaw ka yeli na na ka sɔrɔ a ma kɛ n'anw ta ye dɛ an b'an yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ san duuru nata wɛrɛ ala k'an n'a cɛ janya voilà jara donc an bɛ o tun ye camancɛ fanga kɔnɔna ɲininkaliw ye maintenant ɲininkali wɛrɛ bɛ n fɛ parce que depuis démocratie nana démocratie nana wagati min na a yirala k'a fɔ ko partiw ka caya dɛmɛ ka se ka don partiw ma bon bi bi na an bɛ lahala min kɔnɔna la partiw ka dɛmɛko in a kuma bɛ ɲini ka na caya parce que an b'a ye jɛkulu dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ olu bɛ jamana ka dɛmɛ minɛ mais hali ala ma dan candidat u t'a présenté élection na bon ne hakili la initiative zéro violence ye nin kuma nin fɔ a bɛ ɲini ka na san fila sɔrɔ tuma min na kirisi wulila n'a kɛra notamment kirisi sécuritaire ani kirisi scolaire ni gouvernement ni syndicats ye ɲɔgɔn sama sama wariko la initiative zéro violence ye proposition de sortie de crise minnu kɛ ne hakili an ka solution position de crise la nin kuma nin b'a kɔnɔ min ye parti ka finance an y'a ɲini gouvernement fɛ financement min bɛ di parti politique ma u k'a tigɛ parce que mali ye faantan jamana de ye o ye kelen ye an ye fɛn caman wɛrɛ fɔ ka fara olu kan Parti politikiw ka financement démocratie intégrale multipartisme intégral ni mali tɛ i tɛ taa diɲɛ dugusi la k'i bɛ taa sɔrɔ yen hali coup d'État nin kɛlen ne ka laɲini fɔlɔ tun ye ka parti nin bɛɛ dissoudre o bɛ ne yɛrɛ ni ala ta cɛ ka régime d'exception bila ka transition de cinq ans à dix ans kɛ ka jamana bila sariya kɔnɔ o kɔfɛ ni démocratie bɛ na a bɛ na cogo min o la an bɛ sigi k'o bɛɛ ɲɛfɔ On ne peut pas amener Jamana 20 millions d'habitants. Comment tu vas te retrouver avec 240 partis politiques A dabɔra ɲɛnabɔli kama. 3 milliards à peu près o de bɛ ta k'a di parti politique ma par an pour quelle raison ce sont ces mêmes hommes politiques là o mɔgɔ kelenw olu de talen bɛ ko tuguni ka t'u bila jamana nafama yɔrɔ bɛɛ kunna n'o y'a directeur n'a ministre n'a fɛnw bɛɛ lajɛlen o tuma jamana kɔnɔden dɔw tɛ maliyɛn ye ne ka ɲininkali parti politique ko la ne ta tɛ financement yɛrɛ dɔrɔn ye dɛ ne yɛrɛ bolo parti politique nin il faut limiter le nombre à deux k'a kɛ kuluba la gauche et la droite e dun bɛ fɛ nin ko ka taa yɔrɔ jumɛn ils ont u ye fɛn min bila système de vase communicant de don n'a bɔra yan a bɛ taa yan n'a bɔra a bɛ na yan n'a bɔra a bɛ na yan mais nin bɛɛ sɔgɔlen bɛ ɲɔgɔn na ramification bɛ nin bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ o de b'a to démocratie ko nin a ɲɔgɔn manamana ko ma deli ka na farafinna parce que tubabuw ye fɛɛrɛ bɛɛ kun tigɛ pour ka farafinna bila retard la u y'a ye u b'u ka mɔgɔ minnu bila kuma bɛɛ n'u ma b'u kɛrɛfɛ dɔw bɛ na ka sɔrɔ u sigilen tɛ n'a ye u ye fɛn min sɔrɔ n'o b'a to farafinna t'a yɛrɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ yɛrɛ o kɛra démocratie ko ye Musa Tarawele ninnu b'a fɔ tuma min ko Afiriki pɛrɛlen tɛ demokarasi kama a ganna dɔw la Faransi peresidan kɔrɔ Zaki Siraki a delila k'a fɔ a ka kuma dɔ la ko la démocratie est un luxe pour les pays africains mais a don kama mɔgɔw y'a jateminɛ k'a kɛ racisme ni fɛn ye mais a y'a fɔ ka taa yɔrɔ min a b'a dɔn mais minnu y'a labɛn olu b'a dɔn u y'a labɛn min kama parce que a labɛnna de walasa an kana an yɛrɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ wari min bɛ don election na anw yɛrɛ fɛ an ka dugu tɔw tɛ yen anw fɛ mali kɔnɔ yan san san du c'est à dire n'i ye san duuru ta municipal législative ka taa se présidentielle ma wari min bɛ bɔ jamana wagande kɔnɔ ka don a la i man'a don jamana domaine fɛn fɛn wɛrɛ la a b'a to jamana b'a yɛrɛ sɔrɔ bon nin ko bɛ ɲɛnabɔ cogo di tori ka tɛgɛ ko tɛgɛ kolen don k'a jɛ mais a dalen bɛ duguma an bɛ taa min démocratie ko nin vraiment ne yɛrɛ ka laɲini ye min ye u k'a to an k'an yɛrɛ sɔrɔ dɔɔnin sincèrement u ka parti ninnu dissout an ka san duuru san tan ɲɔgɔn kɛ k'an ɲɛsin jamana ko ma parce que tant k'an ma bɔ mɔgɔ ko kɔnɔ jamana in t'a yɛrɛ sɔrɔ o ye ne miirina ye ni position fɛn bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ a la o dɔrɔn de b'a to minnu mana bɔ yen ne bɛ k'o de f'i ɲɛna ninnu bɛɛ bɛ fa ni ba la politikimɔgɔ bɛɛ lajɛlen six ni neuf de don a bɛ dépend i b'a bila position min na n'i ye neuf lawili a bɛ kɛ six ye n'i ye six labiri a bɛ kɛ neuf ye mm-hmm. donc u tɛ se ka ɲɔgɔn nabila parce que mɔgɔw b'a bila ka taa yɔrɔ yɔrɔ a tɛ yen adema nana o urd nana o sinidi nana o fɛn nin bɛɛ bɛ fa ni ba la nin bɛɛ fu gɔtɔ ni jamana kɔnɔdenw bɛ fɛ k'u yɛrɛ sɔrɔ an ka bɔ nin manamana ko kɔnɔ an ka taa sira fɛ sira min b'a to an bɛ se yɔrɔ dɔ la sinon an bɛ an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛn fura mɔbali la yan san kɛmɛ an si tɛ kɛnɛya voilà an b'aw ladɔnniya halisa k'a fɔ an bɛ initiative 2023 jɛmukan de kan e, mɔgɔ min b'an bolo kɔrɔ o ye mamadu sidibe initiative zéro violence ɲɛmaa don o tuma émission bɛ ka sɛnsɛn ka s'a banyɔrɔ la sisan nka ɲininkali dɔɔni b'an bolo halisa ka tengu a fan fila la o tuma la sisan e, an bɔra sujet dɔ kɔnɔ n'o tun ye parti politikiw ye sisan an tɛ se ka jɛmukan in kɛ ka ban ka sɔrɔ an ma se sifilankanw ma n'a bɛ f'o ma ko la jeunesse maintenant sifilankan ninnu depuis nin ko in daminɛra an ma u nɔba ye an m'u nɔba ye maintenant eh, ni e y'a sɔrɔ e bɛ dɔ dɔn u ni mɔgɔ kura minnu bɛ jamana ko kunna n'o ye an ka finitigiw ye cnsp u ni ɲɔgɔn dalajɛ min bɛ ka kɛ palais de congrès la n'o ye charte ko ye n'a y'a sɔrɔ u welelen don o kɛnɛ kan u n'olu cɛla ye mun ye u ni mun yɛrɛ fana bɛ se ka kɛ sisan pour que ka jeunesse fanga don jeunesse la pour que jeunesse ka se ka kan bɔ fɛnw jamana cakɛda wɛrɛw nɔfɛ u ni mun ka kan ok ture hali bi n ce i ka ɲininkaliw la jeunesse ta i b'a dɔn a fɔli ma nɔgɔn parce que mali jeunesse kabini démocratie nana fo bi a kɛlen don dɛgɛ susu kolonkalan de ye a da jɛlen don mais fɛn t'a kɔnɔ mais a mana kun fɛ n'o de fi ɲɛna minnu nana ni démocratie de les acteurs de mars 91 u ye jamana nin labɛn de sorte que u bɛ jamana nin mara fo ka taa se f'u kelen kelenna bɛɛ ka sa ka ban a labɛnnen don de kama mɔgɔ si tɛ se ka bɔ a kɔnɔ u nana ni système modèle jugumanw ye bi bi in na mɔgɔ minnu bɛ kuma jeunesse tɔgɔ la en réalité olu tɛ jeunesse ye o structures faîtières minnu bɛ yen n'o ye CNJ ni a fɛn tɔw ye olu olu ye n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min olu ye yirimɔgɔninw de talen ye u bɛ taa kuma jamana kɔnɔdenw tɔgɔ la mais en réalité u tɛ jama olu tɛ jeunesse ye o moi personnellement ni ne ko ko ne ka kuma CNJ kabiri ala ye ne dan ne ma don a la fo ka taa n si tɛmɛ a kan kelen filanan i bɛ fɛn fɛn dɔn n'o ye e, e, e, regroupement a tɔgɔ formɛliw ye ne madu sidibe ma deli ka n yɛrɛ sɔrɔ a si kɔnɔ k'a sababuya kɛ n ye vase communicant ko min f'i ye tan sisan o kelen de don i bɛ nin structure nin bɛɛ ta k'a lajɛ nin si tɛ fɛn fɔ y'a ma faamuya b'a la min bɛ taa sira wɛrɛ fɛ n'o tɛ fanga ka sira ye abadan olu dun bɛ jɔn tɔgɔ la a élection bɛ kɛ cogo min bɛɛ b'a dɔn a bɛ kɛ cogo min a labɛnnen don ka kɛ cogo la minnu b'a kɔnɔ olu yɛrɛ dama ni ne sɛgɛnna ne bɛ bɔ yen e min ne ka surun e bɛ na ni e bɔra ye min dalen bɛ ka o bɛ na n'o e delila ka jɔn talen ka bila CNJ président la k'a fɔ ko a bɔra a yalayalatɔ taara bɛn élection ma k'a a y'a a kɛra ye i y'a ye depuis a créera fo bi i y'a ye yan CNJ ka représentativité a bɛ min an bɛɛ bɛ quartier dɔ la o n'a fɔra k'u ka kuma jamana kɔnɔ yan ni anw ye action minnu mené nin jamana nin kɔnɔ yan CNJ bɛ taa mené o et pourtant ils ont un budget colossal anw ye ko min kɛ nin jamana kɔnɔ n'i y'a tila tan ye u tɛ se k'a kelen kɛ mais a dun bɛ yen k'olu de bɛ jeunesse tɔgɔ la k'olu de ye jeunesse ye i b'a dɔn wagati dɔw sera quoi mɔgɔw ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna o b'a to fo ka dugukolo meleke anw bɛ to cɛkɔrɔba ninnu kɔ de sa fo ka t'u si jɛ n'u si jɛra ka dɛsɛ u bɛ bere ta ni bere bann'u bolo u b'u fofo fo ka taa s'u sa don ma u tɛ da yɛlɛ anw bɛɛ si bɛ jɛ k'anw to jenɛsiya kɔnɔ yan anw tɛ tɛmɛ sira sɔrɔ k'a sababuya kɛ n'i y'i yɛrɛ di mɔgɔ ma k'a k'i fofo n'a ye fofo ko jugu ye i tɛ se ka kuma o jenɛsi yɛrɛ de y'a yɛrɛ ta k'a yɛrɛ prostituer cɛkɔrɔbaw ma e dun bɛ mun wɛrɛ nɔfɛ o ko la donc jenɛsi ka kuma a tɛ se ka laminɛ parce que nafa t'a la un deuxièmement a tɛ se ka laminɛ parce que crédibilité t'a la i bɛ kuma de n'o y'a sɔrɔ i bɛ kɛlɛ kɛ n'i dalen bɛ fɛn min na i bɛ kɛlɛ kɛ n'a ye a ka ca a la fɛn min b'i kɔnɔ i bɛ se k'o fɔ mais e tɛ fɛn fɔ e tɛ fɛn kɛ fo n'a fɔra k'i ka min fɔ fo n'a fɔra k'i ka min kɛ e bɛ taga yɔrɔ jumɛn min b'a fɔ i k'i k'a kɛ min b'a f'i ye k'i k'a fɔ n'o ko k'i k'i jɔ yɔrɔ min i b'i jɔ i tɛ se ka tɛmɛ yen kan o donc tant que nin structure ninnu bɛ jeunes ɲɛma fo ka taa min kɛ jeunes tɛn'u yɛrɛ sɔrɔ parce que u tɛna bɔda foyi di jeunesse ma mun b'a to jeunesse bɛ se ka san sɔrɔ parce que olu bolo olu bɛ yɔrɔ min kaban a banna olu ta ɲɛnabɔra ayiwa foyi t'a kɔfɛ jeunesse ye mɔgɔ joli ye o tuma minnu bɛ togodaw la olu tɛ jeunes ye yan et alors e delila ka burusi kɔnɔ mɔgɔ jumɛn talen ye k'a bila CNJ membreya jumɛn na yan i y'a ye yɔrɔ jumɛn i delila ka sɛnɛkɛla jumɛn ye ko nin jeune nin bɛ nin dugu in na cultivateur pilote don k'o kosɔn k'u y'a ta ka don CNJ la i y'a ye min. an b'a dɔn an ka togodaw la a bɛ fɔ min ma ko kamelekuntigi o bɛ yen. mais mais où est-ce qu'on va finalement c'est à dire que an bɛ ka ɲɔgɔn nɛgɛn cɛkɔrɔbaw bɛ k'anw nɛgɛn k'anw bila sira min kan a sera alhamdulilayi rabil alamina minnu b'a ɲɛma a ka d'olu fana ye. o b'a to jenesi tɛ se ka kuma da kelen fɛ abadan kuma o kuma n'aw ye fɛn nabɛn kuma o kuma n'aw surunyara fɛn na min b'a to jenesi bɛ se ka kuma a yɛrɛ ye n y'o de fɔ jeniw ɲɛna 2017 ne y'a f'u ɲɛna an tɛ a banna kɔnɔ anw an bɛ kulu dɔ sigi an tɛ a banna kɔnɔ n'o tun ye société civile de la plateforme an tɛ a banna a kun composélen tɛ ni dɔwɛrɛ association fɛn o fɛn tun b'a kɔnɔ an tun bɛ fɛ k'a kulu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ne y'a fɔ jeunes ɲɛna tant que an ma kuma an yɛrɛ tɔgɔ la an tɛ lafiya tant que an ma agi an yɛrɛ tɔgɔ la an tɛ lafiya c'est très dommage mɔgɔ si tɛ se ka n'o f'u ɲɛna n'a bɛ mɔgɔ o mɔgɔ kɔnɔ ko mɔgɔ wɛrɛ bɛ n'an kunko ɲɛnabɔ yan a tigi bɛ k'a yɛrɛ nɛgɛn mɔgɔw tana ye bɛn ye foyi dun tɛ ɲɛnabɔ diɲɛ kɔnɔ ni bɛn tɛ mɔgɔw tana ye ka sɔn ɲɔgɔn ye foyi dun tɛ ɲɛnabɔ tan n'an ma sɔn ɲɔgɔn ye mɔgɔw tana ye loyauté ye foyi tɛ ɲɛnabɔ ni loyauté tɛ nin fɛn saba ni jeunes sɔnna nin ma don o don a ka ca ala fɛ an bɛ min ɲini an b'a sɔrɔ maintenant ko bɛ yɔrɔ min na sisan élection n'o ye kalata ye an b'a ye an ka kalataw bɛ kɛ cogo min na nafolo jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ a jɔyɔrɔ ka bon fo ka taa dama tɛmɛ o tuma la a bɛ komi an ka politikilamɔgɔ ninnu a bɛ komi a b'u arranger nafoloko in ka to kalata kɔnɔna la sinon n'o tɛ cogoya jumɛn kan ka sɔrɔ ou bien mun laɲini jumɛn kan ka kɛ ou bien fɛɛrɛ jumɛn kan ka tigɛ pour que ka wari jɔyɔrɔ dɔgɔya kalata kɔnɔna la a dun kɔlɔlɔ ka bon parce que an bɛ dingɛ fɛn o fɛn kɔnɔ jamana in kɔnɔ a caman bɛ bɔ o de la n'i y'i kan di mɔgɔ ma i yɛrɛ b'a dɔn min b'a kɔfɛ ni n'i ye wari minɛ ka vote i votera donc e yɛrɛ hakilina ye mun ye fɛɛrɛ jumɛn kan ka tigɛ pour que ka wari jɔyɔrɔ dɔgɔya parce que a tɛ se ka ban a kɔnɔna la k'a dɔgɔya an ka kalataw kɔnɔna la mais problème ye jumɛn ye an y'o kelen de fɔ mɔgɔninfin yanni i ka jigin i bin yɔrɔ la i talonna yɔrɔ min i bɛ jigin yen de la minnu nana ni démocratie nin ye jamana nin kɔnɔ les acteurs de mars 91 ne y'a fɔ an ɲɛna u ye jamana nin labɛn pour que jamana nin kana se ka b'u bolo cogo si la fo ka taa s'u sadon ma i mana taa ni kuma ye yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ munumunu i bɛ taa a ye k'a fɔ k'u y'a labɛn ka to sira de fɛ jamana nin yanni olu bɛ na yan jamana kɔnɔ yan bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn n'i y'a ye jamana tɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ bilen tout simplement parce que ninnu nana ka na wari ta ka wari ka wari ye jɔn yɛlɛma ka kɛ hɔrɔn ye wari ye halala o ka halalaya wari y'o yɛlɛma k'o kɛ mɔgɔ sugu wɛrɛ ye ka mɔgɔ sugu wɛrɛ ta k'o kɛ halala ye musatara wɛrɛ bɛ minɛ yan don i bɛ taa mairie la mairie i bɛ taa k'i mago bɛ dugukolo la lettre d'attribution waa tan yɔrɔ loti lo u b'a papiye ta k'a d'i ma o bɛɛ nkalon don politikimɔgɔw tɛgɛ da fanga kan 92 u y'a daminɛ fɛn fɔlɔ min na n'u b'a kan hali bi o ye spéculation foncière ye n'o ye mali mali dugukolo da ka gɛlɛn ka tɛmɛ hali ameriki dugukolo kan mɔgɔ minnu taara miiri k'u wele k'u ɲininka u tɛw kankun tɛ nɔrɔ dɔnkili la gansan mɔgɔw bɛ kuma dɔw fɔ kuma bɛɛ ko ni minisiri kɔrɔ y'a bɔlen minisiri la san kelen san fila k'a hinɛ b'i minɛ mɛ dɔwɛrɛ tɛ parce que c'est des gens u ma deli ka baara kalan kabini u wolola u ma deli ka baara kalan politiki tɔn na aw bɛ taa mɔgɔ ta quelqu'un depuis a wolola a ma deli ka baara k'a yɛrɛ ye a ma baara kɛ faso ye a ma baara kɛ mɔgɔ si ko parce que dɔrɔn u bɛ parti politique la aw bɛ t'o ta ka t'o nommer ka t'o kɛ directeur ye mais a y'a dabɔ mun de kama tiɲɛli de don ou bien ɲɛli de don mɛ mɔgɔ min bɛ baara k'a yɛrɛ ye n'o nommera a n'a bɔlen a pilasi la a bɛɛ ye kelen y'a bolo parce que san nana kɔnɔna ɲiginnen sɔrɔ a nommera ka sɔrɔ a bɛ dɔ k'a yɛrɛ ye mɛ i bɛ politiki mɔgɔ ninnu ta majoritairement a bɛɛ lajɛlen ye fuwariw de ye somɛriw c'est pourquoi ne pour que jamana nin k'a yɛrɛ sɔrɔ an bɛ ko ko la an ka parti politiki ko dabila jamana kɔnɔ n'a ma dabila an bɛ san kɛmɛ fila kɛ tan anw tɛ dɛ hali anw fufafu tɛ se ka bɔda sɔrɔ jamana na donc ni solution bɛ yen par rapport à l'argent ne bɛ min fɔ politiki ko ka bɔ a la système b'anw fɛ yan ka kɔrɔ tubabu ma na ni démocratie y'anw fɛ yan tubabu nan'a sɔrɔ an b'an ka ɲɛmɔgɔw choisi yan ka sɔrɔ a ma kɛ ni wɔyɔ ye a ma kɛ ni foyi ye a bɛ kɛ dannaya de kɔnɔ ka sababuya kɛ bɛɛ bɛ bɛɛ dɔn mɛ politiki mɔgɔw taara mɔgɔ lankolonw ta ka wari bɔ ka mɔgɔw kun mayɛlɛma n'a ye k'olu ko k'olu jɛ k'olu kɛ mɔgɔ ɲɛnamaw ye a ma kɛ yan wa les repris de justice musa tarawele ye mɔgɔ minnu minɛ k'u condamné ni musa tarawele binna ni kasoba cira ka mɔgɔ caman nabɔ parti politique fɔlɔ minnu formera yan a 80 pourcent tun ye o zon kɔrɔ nin minnu ye wari suɲɛ musa tarawele tile la olu tun condamnera n terikɛ ko o ko n'a ma kɛ tiɲɛ kan a tɛ taa yɔrɔ la donc an bɛ se ka kuma kelen min fɔ par rapport à l'effet de l'argent la o ye fɔlɔ mɔgɔw yɛrɛ ka segin u yɛrɛ ka segin u kɔ i y'a fɔ sisan i bɛ kɛmɛ naani minɛ n'i ye kɛmɛ naani minɛ i mana voter a tigi ye ka ban a ka juru t'i la i ka juru t'a la o o de b'a to b'a fɔ ko politique mɔgɔw ye fitiriwalew y'a dun ta o bɛ na mɛ e ni min ka kan a y'o d'e ma ka ban e bɛ mun wɛrɛ nɔfɛ quelque part ils ont raison o de b'a to u fana b'u ka wari mara fo ni élection sera u b'a bɔ k'a di parce que u b'a dɔn mɔgɔw fana t'u nɔfɛ dɔwɛrɛ kama ni wari tɛ mɔgɔw t'u nɔfɛ k'u bɛ se baara la mɔgɔw t'u nɔfɛ k'u bɛ se foyi la mɛ an bɛ yɔrɔ min an ka segin an kɔ an bɛɛ lamɔna du dɔ kɔnɔ hɔrɔnya wari t'a sɔrɔ wala a t'a sɔrɔ hali bi an ka jɛ ka sabali n'a ɲininkali laban min bɛ yen nɔ émission sera a kuncɛli yɔrɔ ma sisan ɲininkali laban min bɛ yen nɔ o de ye an ye ɲininkali fɛn o fɛn kɛ o bɛɛ kɔ sisan u ni jamana lahala u ni an yɛrɛ jeunes ka situation mun de b'i bolo k'a fɔ jeunew ye walasa u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka ɲɔgɔn faamuya cogo min na conseil jumɛn b'e de bolo. ok i ka ɲininkali a diyara n ye n y'o fɔ kuma kɔnɔna la sisan n'a bɛ mɔgɔ o mɔgɔ kɔnɔ ko mɔgɔ wɛrɛ de bɛ se k'i kunko ɲɛnabɔ i bɛ k'i yɛrɛ nɛgɛn k'a sababuya kɛ an ka mɔgɔkɔrɔbaw tun b'a fɔ k'a bɛ hadamaden dɔw kɔnɔ ko baara bɛ mɔgɔ faga de baara tɛ mɔgɔ faga n y'a fɔ yan minnu bɛ ne dɔn minnu ɲɛ bɛ n na n'u tulo bɛ n na caman bɛ se k'a témoigner ni farangali don ka mɔgɔw ɲini k'u labɛn ka mɔgɔw ɲini ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ni o don jeunesse kunda jamana nin kɔnɔ an b'a fɔ ko alhamdulillah rabbil alamin ka sababuya kɛ anw ta o ma daminɛ bi a ma daminɛ kunun ala y'an seere ye an bɛ ka min fɔ a ka ca ala fɛ jeune caman tulo b'a la u ɲɛ b'a la ni nkalon don u bɛ yɔrɔ min u bɛ se k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna mais n ye o f'i ye an ko fɛn saba bɛ yen tant qu'an ma b'o kɔnɔ fo ka min kɛ an t'an yɛrɛ sɔrɔ an ka sɔn fɔlɔ k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔya ala ka fɛn dilen de don bɛɛ tɛ se ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye abada tant que a bɛ bɛɛ kunna ko bɛɛ bɛ se ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye aw tɛ se k'aw sigi kulu foyi kɔnɔ k'a bɛ bɔ ntɛnɛn na ka tarata sɔrɔ filanan fo aw ka sɔn ɲɔgɔn ye hadamaden n'aw ma sɔn ɲɔgɔn ye aw mana diɲɛ baara o baara daminɛ a baara laban a bɛ kɛ aw bolila mais aw ma tagama o tɛmɛnen kɔ waleɲumandɔn an k'an jija an k'o lasigi an ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn kɔ kuma an k'a dabila ɲɔgɔn mankutu tiɲɛ a tɛ taa ni mɔgɔ ye yɔrɔ si n'an sɔnna ɲɔgɔn ye ka ko to ɲɔgɔn ta la ka bɛn kelen ma e ɲɛ bɛ mun de la mun tɛ se ka kɛ n bɛ kuma kelen pe min fɔ bi jeunesse ye mɔgɔ caman b'i yɛrɛ sɔrɔ ne maa sidibe la ani n jɛɲɔgɔn tɔw bɛɛ fɛn dɔ bɛ jɛngɛ a tɛ bɔn mɔgɔkɔrɔbaw b'o fana fɔ ko nin tɛ amadi jo ye a tɛ bugu cɛ kun bɔ minnu kɛra olu kɛra mɔgɔ si tɛ se k'u segin kɛbaliya ye amertume dusumankasi ni fɛn minnu kɛra ka tɛmɛ mɔgɔkɔrɔbaw ko ten ni muso kɔnɔɲɛ fɔlɔ bɛnna filanin ma a bɛ denwolo nege bɔ a la o ye wajibi ye a tɛ bɛn mɔgɔ si fan fɛ i ka si kasi la mɔgɔw ye dugu mana jɛ olu ka tila k'i ɲininka ko mun y'i ɲɛ bilen a bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ mɛ nin bɛɛ tɛmɛnen kɔ an bɛɛ ka fɛn kelen pe bila an kunkolo la o ye k'a fɔ k'an si tɛ to a bɛɛ bɛ sa n'a ma ɲɛ k'i bɛ sa i k'a laɲini i ni mɔgɔ o mɔgɔ mana jɛ hali n'a jɛ bɛnna miniti kelen de ma i jija n'aw bɛ fara a kana kɛ k'a sababuya kɛ e ka degun ye k'a sababuya kɛ ko e de ye ko kɛ min kɛra sababu ye k'i n'a tigi fara jɛ la min ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye o y'o ye mɛ fɔ an bɛɛ k'a dɔn k'an si kelen kelenna tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ an yɛrɛ ye o mɔgɔkɔrɔba kelenw b'a fɔ ko n'i ye bɛɛ lajɛlen to i gɛnfɛn bolo ko mɔgɔ camanba de bɛ minnu ta b'u minɛ ka taa n'u ye dɔw bɛ se ka porokoto mɛ bɛɛ tɛ dɛ o b'a to minnu ni jeunes yɛrɛ b'a dɔn u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ n'u yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko karisa bɛ se karisa bɛ se an ka dusu bila kɔfɛ an ka ne ne an k'o bila kɔfɛ an ka kɛ anw ye a ka ca ala fɛ laɲini a bɛ kɛ latigɛ ni ala sɔnna a ma an balima bɛɛ fɔ news tv lajɛbagaw nin de tun an ka ɲininkali laban ye kan a tɛnku mamadu siribe la mamadu siribe i nana an ka wele lamɛn a diyara an ye an b'i fo an yɛrɛ b'aw fo aw ka danaya la min y'an se yan ayiwa an b'a fɔ aw k'an bɛn mercredi nata an ni invité wɛrɛ initiative 223 kɛnɛ kan bɛɛ fɔ news tv ka bɛɛ fɔ ka bɛɛ bɔ sans tabou